nwoke Igbo ọbụla na-eme aka sarasara na-ewepụta ego n'ebe nwaanyị ọbụla ọ hụrụ n'anya nọ ya mere eji akpọ ha odogwu onye ji cash bilonia shopping and spending ịfụnanya dịkwanụ n'ikuku o mmadụ o nyenugo gị onyinye ịfụnanya ịfụnanya. I nyenugo mmadụ onyinye ịfụnanya nke medara ya obi nke tọrọ ya rịkpọọ. Anyị bụ ndị Igbo nwere ụzọ dị iche iche nke pụrụ iche anyị ji egosi ịfụnanya. Igbo ndị nwe m na ndị m nwe, onye biri ibe ya biri, ndụ nwoke, ndụ nwaanyị, ndụ onye ukwu, ndụ onye nta, ndụ mmiri, ndụ azụ. mmiri atana ma azụ anwụna nke onye chiri ya zelu ma ndị na-echighị chacha biko zelukwa unu maka na ihe a na-eme adịọkwa n'ofele anyị niile ga-adị ka echi maka na echi adịghị agwụ agwụ maka ndị na-amaghị onye m bụ aka m bụkwa nwanne unu nwaanyị akụnna ya ji njeke mana o nwezie ka i si kpọọ m ada dị ọra mma nke ahụ ga-emeda m obi ndị Igbo so n'ofu nnukwute agbụrụ nke anyị nwere n'obodo anyị bụ Naịjirịa ha emegoro onwe ha aha dị ka ndị nwere oke amamihe ndị na-agbasi mbọ ike nakwa ndị chị ọkụ n'azụmahịa ofu n'ime ụzọ anyị bụ ndị Igbo si egosi ịfụnanya bụ site n'ịkpọ afa nke na-emeda obi ọ kwa Igbo sị na ọ bụ ile ọma ka ejuna ji aga n'ogwu oke di m oge igwe ezigbo nna dike odogwu di m anyị bụ ndị Igbo maara nke ọma ka esi eji ọnụ ụtọ, okwu na-emeda obi, ịkpọ afa na-enye obi ụtọ nakwa na-aba n'ụbụrụ wee na-egosi ịfụnanya. Eji m nwayọ wee na-arịpụta. Tupu anyị agbapụ ya ọsọ na nke taata, biko ka m jụkene gị, i binyegolu m aka na nke ndị oyibo kpọrọ subscribe? Ọ bụrụ na i binyegolu m aka, ana m ekene gị, ahụrụ m gị n'anya, gị bụ ezigbo nwanne m. Nnwa, mana ọ bụrụ na i binyebeghị m aka, biko gịnị ka ị na-echezikwanụ? Binyelunu m aka ka anyị wee na-aga n'ihu. A bịa n'etiti nwoke na nwaanyị ma ọ bụ di na nwunye, ha nwere ike iji aha dịgasị aṅaa ma ọ bụ okwu na-emeda obi na-aba n'ụmị ọkpụkpụ wee gosi ịhụnanya ha. N'ime ha, ị nwere ike ịnụ aha dị otu a, Ọmaụma asa arụ, ọmalịcha m, ọlaedo m, onu gbajie, obi m, enenebe eje ọlụ, nwoke teghete, ọ dị m n'obi, ezigbo di m. Ụzọ ọzọ anyị bụ ndị Igbo na-esi egosipụta ịhụnanya bụ na nwaafọ Igbo ọbụla na-ewepụta ego mekasịa ya n'ebe onye ọbụla ọ hụrụ n'anya nọ. Ụfọdụ ndị mmadụ na-asị na ndị Igbo anaghị ewepụta ego, na ha hụrụ ego n'anya nke ukwuu, na ha na-akpị aka mkpị. Mana nke a abụghị eziokwu. Dịka iji wee maa atụ, nwoke Igbo ọbụla na-eme aka sarasara na-ewepụta ego n'ebe nwaanyị ọbụla ọ hụrụ n'anya nọ. Ya mere e ji akpọ ha odogwu, onye ji cash, billionaire, Chopping and spending. Ilekọta ndị anyị hụrụ n'anya bụ ofu n'ime njirimara anyị bụ ndị Igbo. Aha otutu na ito ibe anyị bụ ụzọ ọzọ anyị bụ ndị Igbo si egosipụta ịhụnanya anyị bụ ndị Igbo bụ e kwucha ọ gwụ ito na itu onye ọbụla anyị hụrụ n'anya aha dịka iji wee maa atụ o sika ike ịhụ ndị Igbo naabọ bụ enyi ịgafe onwe ha ghara itu onwe ha aha o sikakwa ike na ị ga-abata na mmemme hụ ebe ndị Igbo gbakọrọ ghara ị na-etu ndị ha hụrụ n'anya aha ha na-etu aha dịka nke a ekwu eme ozuo ome ọchịrị ọzụọ anụ nganga m anụ kpọrọ nkụ na-eju ọnụ odogwu anya mmee anụ a na-agba egbe ọ na-ata chewing-gum a sị ka a gbara agbalụ ọ sị na ọ ga-ebu nnaa ya wee dịrị gabazịa Onye Igbo ọbụla na-adị nkwadebe oge niile ịgbachitere onye ọbụla ọ hụrụ n'anya ọgụ nke bụ na ọ hụ ebe ọbụla ọ nọ na nsogbu, ọ na-eburu onwe ya tinye ọ gaghị ekwe ka ọkọ kọọ ya. Anyị bụ ndị Igbo anaghị achọ okwu mana ị chọta anyị ị fụ na ọkụ na-agba ọzara. Onye ọbụla nwere onye Igbo dịka enyi nọ n'ezi enyi. Inye ihe onyinye, Nke a so na nnukwu ụzọ anyị bụ ndị Igbo si egosipụta ịhụnanya. A bịa n'oge mmemme, anyị bụ ndị Igbo na-enyerịta onwe anyị ihe onyinye tụmadị ndị anyị hụrụ n'anya. Nke a sokwa n'ihe mere ndị mba ọzọ ji enwe mmasị ịnụ onye Igbo maka na onye ọbụla bụ onye Igbo ga-eji ihe onyinye wee bulie onye ọbụla ọ hụrụ n'anya elu nke na-eme e ji akpọ anyị Odogwu karịrị odogwu. Dị ka ị na-enene ihe onyonyo m a, achọrọ m ka i chebaa echiche n'ime obi gị, o nwere onye ị ga-enye ihe onyinye ma ọ bụ onye ị ga-agwa okwu dị nro, okwu ịhụnanya, okwu ga-emeda ya obi, nke ga-eme ya obi ụtọ ga-aba ya n'ụmị ọkpụ. Dị ka ọnwa a bụ ọnwa ịhụnanya, ọnwa ịhụnanya Valentine a gasịa, ka ịhụnanya duru anyị bụ ndị Igbo wee na-aga. Ọ bụ ịhụnanya ka m ga-eji wee mechie nke taata ka ọhịa dị ka na enwe amaghị ya maka na anụ gbanaa taa echi bụ nta chetakwanụ na aka nri kwọọ aka ekpe aka ekpe akwọọ aka nri gwazikwa ndị ogbe unu